Moni ndine Jack. Lero nde ti tikambepo history eti nkhani yake ya Pompeii. Anthu ambiri ndikhulupirira mukuidziwa kale. Pompeii inali city imene inali ku Italy ka ku ku Rome nthawi imeneyoyo. Inali city yaing'ono koma inali yonena kuti inamangidwa m'mbali mwa phiri. Phiri lake amalitcha Mount Vesuvius. Linali phiri lokongola lalikuluso kwambiri. nde mukuziwaso kuti malo akakhala m'mphepete mwa phiri amakhala malo a nthaka yabwino kwambiri nde amatha kupanga zinthu zambiri kulima zipatso zawo kapena zokolola zawo zimakhala zabwino nthawi zonse zimayendera city yawo anayimanga bwino anali ndi dzikhulupiriro dzawo eti iyi tikubwerera 79 ad ad kutanthauza after yesu khristu ndiye tatengeni chakumwa ndi chodyera ticheze mu chaka cha 1549 munthu amene anali architect anthu awa okonza zinthu odziwa ojambula kunena kuti ufuna kumanga izi timanga chonchi timanga bwanji anapezeka kuti amakumba damu amafuna kunena kuti damulo likagundane ndi mtsinje wina wonena kuti mtsinje uzidzera kumeneko nde anali akukumba akupanga zo tsogolera zokumbazo anapezeka kuti anapita ku malo ena ake kuti azikakumba anadabwa kuti anapeza kuti kokwiririka koma pamwamba pakuoneka kuti pali ma- mabuilding nde anadabwa kuti mabuilding awa ndi chani nde anayesera kukumbabe kuyang'ana pansi amati akachotsachotsa kukumba kukumba kukumba pansi pa chidothipo pansi penipeni akupeza pali misewu anapeza mabuilding ndithu oneka kuti ah, ndi mzindatu nde anangolemba pena pake nkutani nkutumiza ku amene anamulemba ntchito kunena kuti ndapeza izi malo awa koma chifukwa choti inali ntchito yayikulu kwambiri anapezeka kuti kaya inayima chifukwa chani koma ntchito ija inalamulidwa kuti ipitirizidwe ndi king charles wa nthawi imeneyoyo koma inali mu- mu chaka cha 1799 nde anthu aja atapita mpamenenso anakapeza kuti iya palitu mzinda apa unachita ngati unakwiriridwa mpamene anayamba kufufuzira mzinda unakwiriridwa tayeserani kutani kufukula anthu aja kuyamba kufukula kufukula kufukula mpameneno atafukula kupeza ndithu city yatunthu yonoti inakwiriridwa ili pansi nde nkhani yake yeniyeni ndiyi chifukwa choti inalembedwa koma anthu samayitsata kaya zinangoyiwalika kaya chifukwa chani nde iyi ndi mma 1790 chakuti mmene anazipeza chonchimo koma nkhani yeniyeni inachitika mu 79 ad panali patadutsa zaka ma 100 100 kuyiwalikiratu mzindawo koma chomwe chinachitika mu 79 AD mu mzinda wa Pompeii anthu ku mzinda umenewo anali ndi milungu yawo anthu aja amakhala ndi milungu yosiyanasiyana yomwe amayikhulupirira iwowo amakhulupirira mulungu wakuti mulungu wa, wa moto the god of fire dzina lake anali vulcan vulcan the god of fire amapembedza ku vulcan nde pa 23 august anthu aja anali ndi chisangalalo chopemphera kwa mulungu wawo wa moto uja mzindawu unali ndi anthu up to 20000 nde kunali chis- chisangalalo cha mzinda wonse anthu aja anasangalala kumene kuja kupemphera mapemphero awo kupemphera kwa god of- of fire uja vulcan anadya anayimba anavina kenako anapita kukagona imene pa 23 august kenako anadabwa kuyamba mvula mvula yake yoopsa yodabwitsa chifukwa inati imagwa ngati sanali madzi amagwa miyala timiyala tootcha moto tambirimbiri kumangogwa iwo aja iyayi iyi si mvula zimene zochitika zinzoopsa atamalizatu mapemphero awo aja chisangalalo chawo chija kenako anthu anaona kuti kuli bwino tithawe koma kuthawanso kunali kovuta nanga si dzinthu dzungogwabe koma anthu anaona kuti ayi teni tithawe ndi anthu ambiri anathawa pamene anthu okwana 2000 anaona kuti iye ayi teni tingobisala zitani zisiya anabisalabisala m'manyumba mwawo m'machani pena paliponse pomwe anabisalapo omwe anabisala anali anthu 2000 pamene anthu pafupifupi 18000 anathawa anachoka mu mzindawo kumakaonera kuti zili uko kukugwa mvula koma mvula yake miyala yowotcha moto anthu ena aja akudikirira kuti mvula isiya koma tsoka ilo m'malo moti mvula isiye phiri lija mount vesuvius linalavula volcano dzina la volcano linabadwa kuchokera kwa god of fire vulcan inali volcano yoopsa kwambiri mu nthawi imeneyoyo ndipo mpaka panopo mu history imadziwikabe kuti volcano ya pa mount Vis- Vu- volcano ya pa mount vesuvius inali volcano yoopsa koyamba inatulutsa chi- chi- chiphulusa chiphulusa cha moto nde chiphulusa chija chimabwera ndi dzimagases zake dzoyipa dzoopsa eti dzimipweya zina zake nde munalinso ngati timichenga ta moto mmene muja nde munalinso moto nde chinaphulika chiphiri chija nde chinapezeka kuti chiphulusa chonse chija chinangokhala ngati kuti chatsikira mu mzinda uja nthawi imodzi chinapita ndi spidi nde chimphepo chake china chowotcha moto chimphepo chija kungofikira kutani kuvindikira mzinda wonse uja tsono anthu onse aja olo anabisala olo anatani palibe zomwe zinathandiza chifukwa chonena kuti chiphulusa chake chinabwera ndi mkokomo chinali chotentha kwambiri kutentha koti pena mabuilding amasungunuka ndi kutentha komanso anthu amafa ndi hiti ija nde chiphulusa chinachuluka chinangokwirira mzinda wonse uja penanso mzinda wina wapafupi herculeum Herculaneum oti nawonso unavindikirika nawo. Anthu onse amene anatsala anamwalira, anaphedwa ndi Vesuvius ndi chivolcano chawocho. Koma faina kuti chinali champhamvu chinkokomo kwambiri chinakwiriratu city. Mabuilding amene anatsala anali amene anali atali nthawi imeneyo amangotsala onekera ku nsonga kumapetoko. Koma anthu owona palibe amene amatha kudziwa kuti apa panali mzinda chifukwa choti unakwiriridwiratu ndi anthu omwe. Kufikira nthawi imeneyoyo kuti kuchoka 79 AD kufika 1549 pamene munthu uja amakagwirako ntchito pamene zinazapezeka kenako atazindikira kuti ii kuli mzinda kunayamba kupita anthu enanso okuba amene kumakafukula kuti akapeze golide ena akapeze matreasures osiyanasiyana eti koma chomwe chinali chozizwitsa cha kwambiri chinali chonena kuti atafukula kwambiri anapeza anthu aja koma mmene anawapezera anthu anapeza mmene analili oti anamwalira koma ngati anagona ataphimba nkhope akadali ogona chophimba nkhope zomwe zinachitika chimphepo cha dzimaphulusa ndi dzimagasezi chija kusakanikirana kwa maphulusa magasezi uchani koma kunali kuoneka kuti kumati kukavindikira anthu aja kumakhala ngati kwasanduka chimwala ndi kumakhala ngati kuti chaumba anthu aja ndendende mene alili ndi aliyense anakhala pamene anali pomwe wafera mmene wafera position yomwe ali koma atakhala ngati wauma kukhala ngati statue kaya ndine kuti ngati chiboliboli ndi zinazizwitsa anthu kwambiri mpakana anthu anayamba kumapita kumene kuja kumakajambula kutani kukaona mpakana ena anapezapo nzeru yonena kuti kodi tingatani kunena kuti tisunge anthu mmene alilimo asazaonongeke nde anaathirathira makasti maplaster cast kunena kuti akhale chomwecho asazasinthe nde anawatengatenga anawasunga malo ena ake a special kumene koko komwe anthu amapita kumakaona eti koma tsokailo mu nkhondo ya second world war ija 1943 kunagwera bomba nde linaphulisako nde anthu ambiri amene anawapeza anatani anawonongekanso anaph- anaphwazukaphwazuka chifukwa cha mabomu amene amabwerawo koma matupi ena anatani anachitabe preserve anasunga anabwezeretsa ali ku Pompeii komwe nde anthu amapita kukaona ngati ku museum pachaka kumapita anthu mwina 2.5 million amapita kukaona anthu amene anafa ku Pompeii matupi amene anapezeka onse pamodzi anali 1500 500 yotsala sanapezeke mwina anangozi anasungunukiratu ndiye zomvetsa chisoni kuti kuona matupi a tiana chani komanso panali thupi la munthu wina oti amamuti anali kapolo nthawi imeneyo mwina anali slave anali kuti mwendo wake unali womangirira anampezabe mwendo uli womangirira choncho kuti mwina nayenso akanakhala gulu la anthu othawa mmene anthu ankathawa koma sanathe kuthawa chifukwa kuti bwana wake anammangirira nde zinapezeka kuti zinasonyeza life mmene inalili ku pompeii anachosa misewu mastadiyamu mapainting makoma chilichonse basi kumaona mmene imeneyo 79 ad kale kale ndi anatsegula konseko anthu amanyamuka kumakaona koma pali 2 hectares yomwe sipanakumbidwe nkomwe pakadali mmene panalili kunena kuti mwina tsiku lina adzatani adzakumba ndi mukayiwona kuchokera nthawi imeneyo mpaka panopa sanamalize nkukumba komwe chinali city ya tunthu ineyo i find it fascinating kuti ndi- ndizozizwitsa koma sindingakhale gulu la anthu opita kukaona nanga kumene kukaonako sikuti phiri lija linachoka eti phiri lili pomwepo mount vesuvius ili pomwepo ngati padaphulika volcano koyamba ikhoza kuphulikanso nthawi ina iliyonse and ana amanena kunena kuti just because inaphulika kalekale doesn't mean kuti singaphulikenso nde ine sindingapite kufuna kukaona pafupi koma ndi za fascinating kwambiri nde imeneyo ndi ka piece of history ka vesuvius mountain ndi mzinda wa pompeii zikomo kwambiri